Nduna yoyang'anira zachuma kunoku ku Malawi a Joseph Mwanamvekha abwera poyera ndi kudzatsutsa mphekesera zomwe zakhala zikumayenda kunja komanso ma propaganda ena ndi ena kunena kuti boma likufuna likweze mafuta oyendetsera galimoto. Akuti zimenezi ndi zabodza. Boma lilibe chidwi china chilichonse choti lipitirizebe kupanga zinthu zonena kuti ziphinje Amalawi. Koma kunena kuti iwowa chidwi chawo chili ponena kuti athandize Malawi, kuchotsa Malawi mu umphawi womwe tiliwu, kukhala ngati kuusunthirako moyo uja kuti mwinamwake usunthireko kwabwino, kumakamba zonena kuti izi zikutumphuka kuchokera pati no? Iyayi, lerolitu kuteko kunali meeting ina yake ku mangochi yomwe ikutchedwa kunena kuti economic association of malawi ecama annual conference kuli bungwe kunoko lokhuzana ndekutitu ndi anthu oyang'anira zachuma izi akatswiri azachuma mabizinesi otero nde bungwe limeneli association imeneyi imachita ma meeting awo kamodzi pa chaka ndipono chaka chinochi cha 2025 meeting imeneyi conference imeneyi imachitikira ku mangochi kumeneko kunali nde kutino tu a reserve bank kunali anthu osiyanasiyana zachuma iwowanso a nduna oyang'anira zachuma nanga si department yawo zachuma izi analitu kumeneko nde kwayankhulidwa zosiyanasiyana zokhudzana ndi mmene mwina akatundu akukwerera mtengo mafuta ndi zina zoterozo kuchoka pamenepopo amaliwongo enatu anapezeka zonena kuti ayitenga nkhani ija ndikuyambano kuyifalitsa ngati propaganda kunena kuti ayi boma la malawi apa nde kutino akhala akuganiza zoti akweze mafuta ndi pamene amabwera iwowa kudzatsutsa kunena kuti ayi ngakhale zachuma zikuvuta ifeyo chidwi chokweza mafuta tilibe nazo tilibe chidwi choti tikweze mafuta chifukwa chonena kuti posachedwa pompa mafuta akwera kale mtengo sitingapange izo tikapanga choncho ndiye kuti tiphinja amalawi koma amakamba zonena kuti chidwi chawono ngati boma aonetsetse zonena kutino akupanga kuthekera konse kuthandiza amalawi kuti atuluke mu umphawi omwe ulipo pano chifukwa chonena kuti akatenga mmene zinalili ndiye kutino mu 2019 mmene ankasiya iwowa ulamuliro wa dpp kupereka m'manja nde kuti 2020 kupereka m'manja mwa achakwera ndi anzawo a mcp akuti zinthu zambiri zasintha chuma chalowa pansi eya akuti decline ehe it's a very serious decline of, of, of economy eh, chizunguru chimenecho kutino Ukuku ndiye kuti kugwa kwenikweni kwa siriyasi kwa zachuma ndipo zimenezi tikudziwa bwinobwino, sizofunikanso tizinena kufotokoza chani. Koma iwowa amakamba zonena kuti mwachitsanzo, akuti mmene ankachokatu iwowa ndi boma lawo la dpp anasiya inflation rate ili pa 8%, ehe, single digit. makosana aja mcp anabwera ikwezeni tu inflation eti inflation tikamati inflation ndi kukwera mtengo wa katundu inflation ija ikwezeni ikwezeni ikwezeni kuichotsa ndekuti ina pa 8 inakafika mpaka na pa 28 kuikweza automatic times times katundu kwera mtengo ndipo tikudziwa bwinobwino mmene tikuphinjikira achina soya pieces amenewo achina mafuta achina matches achina chani sopo njere tiku- tikuziona mmene zikuyendera kuti zimenezo ndi zimene kongeresi inapanga kuchoka pameneponso kunapezeka zonena kuti tu ngongole kongeresi inakapezeka kuti inakabwereka ngongole zambiri kobasi ngongole zochuluka ngongole ndipo mmene tikunena panopa malawi ikuyenera ibweze ndalama zokwana ndi kuti 21.5 trillion 21.5 trillion trillion timvane pamenepo eti osati miliyoni kapena biliyoni koma trillion ndalama zochuluka zonena kuti tibweze nde iwo akuona kuti chidwi chawonso chikhala kwambiri kulimbikitsa zaulimi kunena kuti nde kuti no zachuma zikhale ngati zikumakhazikika chakudya chikamakhazikika anthu ali ndi mphamvu akhoza kugwira ntchito anthu amene ali ndi njala sangagwire ntchito a hungry nation cannot develop sangakapange za chitukuko dziko la njala silingamaganize za chitukuko kapena aziyang'ana za chani za chakudya nde apanga zonena kuti no ulimi walimbikitsidwa kumatulutsa ndi kuti chakudya chokwanira ndi zina zoterozo zimene zimathanso kumatulutsidwa kunja mbewu zija ndi kuti zizichitika moteromo komano cholinga chakenso ndi chonena kuti nde kuti mbali inayi iwowa akuthandiziranso kumabweza ngongole zimene zijazi 21.5 trillion imeneyi ikubwezedwa kuti izichepesedwa nthawi imene iwo azizachoka mboma mwina mwake ngongolezi zitachepa osati kunena kuti nawo azikhala kumabwereka kubwereka kubwereka kubwereka iyayi koma chidwi chawo akuona kuti afuna kuonetsetsa zonena kuti no chuma chimene chichi ngongole imeneyi izibwezedwa ndekuti mwina mwake malawi tikakhala kuti tikupepukidwako mu zina zoterozo tikamakamba za ngongole tikudziwa bwinobwino zonena kuti magaye amenewa anaphusha kwambiri ndipono akwanitsapo iwowa kupanga zonena kuti uh, dziko la china likhululukire malawi ngongole ina ndeti zomwe zinali zinthu zabwino kwambiri kaya imakwana ka 20 million imene ija us dollars ndalama yochuluka kwambiri dziko la china inapezeka zoti lakhululuka zaziiwaleni basi zapita so zoona tino mwanjira ina yake zomwe akuyankhulazi akuonetsa kuti no ali ndi ka track record kabwino eti ngano tayamba bwino tiziona kutsogolo kuno kuti akwanitsadi kodi iwowa akuti mwina mwake ngongole zonsezi zipezeke zonse zitachepetsedwa kapena adzikakhalanso akubwereka koma zomwe akuyankhula ndi zimene zikudzatsutsa mphekesera yonena kuti no mafuta akhala kukwera mtengo bodza la nkunkhuniza malinga ndiwowa muli maganizo pa nkhani imeneyi ngati muli nawo ayikeni mu comment section komatu ndi kuwayika molemekezanso maganizo anzathu chofunikira kwambiri panu enanu be simunapange subscribe ndati tiyeni tipangeni subscribe ku channel cha Za malawi trends tv kuti nkhani zomwe tikumabweresa panopa zizikufikani mosavuta akuti